mgbe ekelekwaala m unu ọzọ n'ụbọchị taa abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa nwa fọm onye ji ya enwere ihe m chọrọ ka anyị kọwasịa n'ụbọchị taa ihe m chọrọ ileba anya ihe m chọrọ ka anyị leba anya n'ụbọchị taa ihe gbasara ọdịnala ihe ọdịnala pụtara na ihe ọ bụ na ọtụtụ ihe ọdịnala bụ na ọtụtụ ihe eji ya eme ịma ndị be anyị a na-ekwu okwu ọdịnala ndị be anyị ga-eme ọdịnala ka a laghachi n'ọdịnala ụfọdụ eche na ọ bụ ị ga-aga fewe arụsị makwa na ụfọdụ sị gị na ị na-eme ọdịnala na-ejizi phone na ị na-eme ọdịnala yiri akwa ọma ị na-eme ọdịnala na ime ọdịnala bụ ndị okenye ndị nọ na village ha ka ji anya ha ka ji anya iberibe na akọ na uche nke ha wee na-ele ọdịnala ha ghọta ihe ọdịnala bụ mana achọghị m bịa kọwa nke a mana ka m kọwa ihe ọdịnala pụtara ka gịwa n'onwe gị wụ onye igbo ga-ajụ ajụjụ ka gịwa n'onwe gị bido chebe echiche ka mmadụ ndị igbo nwe mmadụ kedu ihe ọdịnala ọdịnala bụ ihe dịbara gboo gboo gboo dịka m si na-ekwu mgbe ọbụla enweghị ihe dị iche ọdịnala omenala arụsị na agbara onwe ofu ihe ị na-aghọta arụsị bụ ihe bịara abịa n'ala igbo m mechaa m ma akọwa ihe gbasara arụsị ya mana ọdịnala na omenala na agbara na-emekọ hmm. mana m ma akọwagodu ihe ọdịnala pụtara ya ozie na oke dị nkọwa m ga-akọwazi ndị ọzọ ya ma igbo mmadụ ọdịnala bụ ihe dị n'ala ndị mmadụ ọdịnala bụ okwu naabọ nọkọtara ọnụ pụta ofu okwu ọdịnala ihe dị n'ala hmm. abịa n'ala igbo enwere ka ihe si wee dịbara gboo gboo gboo gboo gboo ọdịnala a na-awụkwanụ ihe ndị ọcha na-akpọ philosophy or ihe ndị ọcha ihe ha na-akpọ eh, eh, eh, formulas for creativity n'oyibo so ọdịnala ahụ na-awụ otu o si dịrị n'ala ndị a otu ndị a ga-esi bịa were ike were ihe ma ọkwa na ihe ọzọ mepụta ofu ihe ma ọkwa na ihe ọzọ ọ ya bụ ọdịnala so ịbịa n'ala igbo gboo gboo gboo ma ọ kịta ị ga-ahụ na enwere ndị igbo na-achọ mmiri ihe a bụ ike ọdịnala enwere ihe ndị igbo ji ọtụtụ ihe emegasị so ọdịnala a wụ na otu ị nọ na ịmarago anyanwụ ọnwa

ya mere ọdịnala bụ ntọala mmadụ ga-esi were mara otu ọ ga-esi were ike dị n'anyanwụ wee lụọ ọlụ mara otu ọ ga-esi were ike dị na mmiri lụọ ọlụ mana ihe oge ihe niile unu na-ahụ ma anyanwụ ma kpakpando ma ọnwa ma ihe niile ike dịcha n'ime ha ma n'ala ma na mmiri ike dịcha n'ime ha so ọ ya mere ndị gboo gboo ji were dị ike ọkwa ya mekwere ndị ọcha ji wee bịakwa n'obodo a bịa bukọrọsịa ọtụtụ ihe dị iche iche ọ na ndị be anyị pụta ha sị na bekee wụ agbara bekee wụ agbara bekee wụ agbara kedu ihe kedu ihe kedu ihe mere bekee agbara maka ha rụrụ phone rụrụ moto rụrụ plane ọ bụ anyị nwe agbara na be kedu ihe mere agbara gbara nka kwa gbara nka ka ha bịa bukọrọsịa ihe niile ji eme odogwu ike nga nile kwa ka ha bịa bukọrọsịa wee na-arụziri gị phone enwere ihe a na-akọ m na-akọwa ndị be anyị gbasara ọdịnala ha anaghị aghọta akọgo m gbasara the four market days ahịa naanọ ụbọchị anọ ndị Igbo ji eme ọnụ na ọ nọchiri anya ihe naanọ n'ụwa ọ nọchi anya ihe na-anọ n'ụwa eke orie afọ nkwọ agwa m na ọ nọchiri anya ala ọ nọchiri anya ikuku ọ nọchiri anya mmiri na ọ nọchiri anya ọkụ air land water and the light light bụ ya bụ energy na ihe na-anọ kpọrọsịrị na cheki ndị rụrụ moto na enweghị mgbe ha ga-arụ moto na ghara iji ihe na-anọ were pụta moto moto na yana moto onye moto na ana moto n'ala ka ọ na-agba moto na na-eji mmiri were alụ ọlụ moto na-eji ọkụ were alụ ọlụ moto na-eji mmiri were alụ ọlụ ị na-aghọta m na-agwa gị ya moto na-ejikwa ikuku were alụ ọlụ ihe na-anọ m na-agwa gị na ya bụ ihe nọchiri ya bụ ihe a na ihe anọ nọchiri anya eke orie afọ nkwọ anyị na-akpọ mana due to na ndị be anyị abịa ndị ọcha abịa weta their methodologies otu ha si akụzi ihe kpọ ya em science kpọ ya technology kpọ ya physics kpọ ya ihe niile ha kpọrọ ya anyị adịzie ka ọ bụ ha ma ihe niile mee nke anyị ma ndị nna nna anyị na ndị nna nna anyị chụrụ mmiri ndị nna nna anyị jidere ọnwa ndị nna nna anyị mere ihe dị ike ị na-eme ndị na-asị m na akwa akwa i yi na ọ bụ na akwa m na-eyi na ihe niile na ọ bụ ndị ọcha bu ya bịa mana anyị ndị ndị obodo anyị onye ọna ma- onye ọna ma history ya dị na ọ- ọ- ọ- ala igbo mụgụ na ndị be anyị ekweego akwa ndị be anyị ekweego akwa tupu ndị ọcha abịa ndị be anyị na mbụ na mbụ ha bidoro iji ahịhịa aka osisi were yi akwa were eme akwa from aka osisi ha ha gaa to e, e, e, akpụkpọ anụ from akpụkpọ anụ ha kwere akwa na-ekwe akwa n'ụdị n'ụdị tupu ndị ọcha abịa fọrọ si na na ndị be anyị nwee ihe ma ndị be anyị biri biri n'ọhịa from n'ọhịa ha bie na ha bie n'ihe ndị oyibo na-akpọ cave ya n'ime ime ala e gwuru egwu from there ha pụtara rụọ ụlọ rụọ ụlọ aja ọ wụ ya ị na-achọ ịgwa m na ya na ndị ọcha gbara anyị nkịtị ya ga na-eme improve ya ga na-aga na modernize na-eme ihe niile na-eme na-agara onwe anyị ọfụma mana ihe niile ahụ ị na-akọwa ndị be gbasara ihe bụ ọdịnala ọdịnala ya ọdịnala ya ebe a ka ike dị ọdịnala bụ ihe dị n'ala ndị a ihe chukwu nyere ndị a n'ala ha ka ha were mepụta ihe ebute n'ike na n'ụdị nke ha ọ ya bụ ọdịnala so ihe ọzọ ọdịnala jikwa arụ ọrụ bụ ikenga ikenga na ike eji aga aga ike eji aga ihe ike eji eme ihe na ọ ya bụ ikenga ihe niile ahụ so na ihe ndị ọcha buuru laa mgbe ha bugidere ebugide ebugide ya dị ha ka ya mata na ihe ha bịakwa na-egoro deity na-egoro na-egoro isi mmụọ na-egoro ikenga na-egoro ọfọ anyị na-egoro ihe niile wee na-ala na-eme ihe dị iche iche mana ndị be anyị ama ndị igbo teta n'ụra so ike ọdịnala bụ otu ị ga-esi wee mara ihe ọbụla dị iche iche ọdịnala na-abụ na ihe niile dị n'ala ihe niile ma ewu ma ọkụkọ ma ahịhịa o ma ọnwa o ma mmiri o ma gbotigwo ihe niile ahụ dị n'ala ị na-ahụ ma nke na ahụ ọ ya wụ ọdịnala ọ ya ka e ji akpọ ọdịnala ma mmiri osisi ihe niile ọdịnala ihe ọdịnala na-akọwa bụ na otu ị ga-esi were ihe niile a dị n'ala wee mepụta ofu ihe ọ ya bụ ọdịnala dịka onye Igbo ọ ya ka e ji akpọ ọdịnala ndị Igbo ọdịnala bụ na ihe niile a ga-esechara na otu ị ga-esi chịrị ha niile ma mmiri ma ewu ma ọkụkọ ma akwụkwọ tigo ma ihe niile ma ike dị n'anyanwụ ike dị n'ọnwa ike dị na mmiri ike dị na ihe niile were ha niile mepụta ofu ihe ị gaa na ndị ọcha na-arụ moto ndị mere fiziks ndị mere ndị mere injiniarị ị ga-agwakwa ihe ihe ọbụla ha na-arụ ihe ha gwutere n'ala ka ha ji were arụ ọrụ ọ ya bụ ọdịnala ọ ya mere ndị be anyị ji n'ala ka ha si wetacha ihe niile n'ala ka ha si weta aja ha ji arụ ụlọ n'ala ka ha ji weta ihe niile ha na-akọ ihe niile ha na-eri n'ala ka ha si weta akwa em, ihe ha ji wee- wee kwa akwa na akwa n'ala ka ha na-anwụta ewu na ọkụkọ ha ji achụ aja ha ji eme ihe niile na-eme ihe mmụọ na-aga ọfụma ọ ya wụ ọdịnala ka onye mara ihe chiri ịmara ma ihe ihe a na-ekwu ọdịnala ụfọdụ uche oge ga ama mebe mebe mebe mebe mebe ihe daisi mebe ihe ochie mbakwa a na- a na-eme a na- a na-emezi ihe emezi a na- ihe na-eto eto a na-amodernize ihe amodernize ị na-aghọta i lee anya kootu ndị ọcha mgbe ndị ọcha na-eyi kootu kootu a na-eme otu oto bụ ibu mana kịta ha modernize ya na ọ dị mma otu a ka a kwesịkwara isi na-eme nke anyị na-aga ya na ndị ọcha bịa a ga na modernize kwa na-egrow kwa na-aga na-egrow na-emegharị ihe ọwụna na-emegharị ya dịka ndị nna nna anyị si site n'ibi ibi n'ime ọhịa biri n'ime ala si n'ime ala biri n'ụlọ aja ọ wụrụ na ndị ọcha gbara ha nkịtị ha otu a ndị ọcha si arụkwa ụlọ elu arụ arụ ebe niile ha ga na-esi otu a na-arụkwa anyị so anyị ga-emezi obodo anyị ka ọ dị mma so hapụ na ihe ndị mmadụ na-akọ ọzọ okwu omenala omenala omenala dịkwa ka otu ọdịnala dị ọdịnala dị iche na omenala omenala wụ omume ndị ala otu ndị ala si eme ọ ya omenala mana omenala wụ ihe obodo na chi ha hibere mana ọdịnala wụ ihe chineke hibere n'onwe ya isoro usoro a chineke siri hibe ya ọ dị like ọ chineke kere mmiri chineke kere ọnwa kee kpakpando kee anyanwụ kee ihe niile wee nye mmadụ akọ na uche otu ọ ga-esi wee jiri ihe niile arụ ọrụ iwere mmiri iwere mmiri were nke a were nke a nye ọkụ abịa onwe ihe na ihe ndị oyibo na-akpọ energy or power or electricity ị na-aghọta iwere aja iwere aja weta simenti weta nke a iwere i gwuo ala na gị gwute simenti gwute ihe ga-eji rụọ simenti iweta aja weta mmiri na gị mepụta ofu ihe ọ ihe niile ahụ formulas of ọdịnala formulas mana omenala wụ omume ndị mmadụ omume ndị nọ n'ala ọ ya ka e ji kpọ omenala omume ndị nọ n'ala omume ndị nọ n'ala omume ndị nọ n'ala wụ obodo enwere omenala nke ndị enwere enwere omenala nke ndị Igbo jeneral nwezi omenala nke nke obodo omenala ndị obodo a dị iche na omenala ndị Igbo jeneral e nwee ihe ndị igbo ndị igbo ndị igbo gbaa gburugburu mere agree si na ihe a ka anyị ga na-eme dịka ndị igbo ee eh, abịakwa n'obodo emekọ ihe ndị obodo ọ ya mere ị gaa n'obodo e nwee ndị ji ọkụkọ ọkụkọ 5 were alụ nwaanyị ụfọdụ sị gị na ọ wụ ọkụkọ 2 ụfọdụ sị gị na ọ nke a ọ ya wụ omenala omenala omume ndị ala ala ọwụna nwere ka ha si eme omume ala ọwụna nwere ka ha si eme ị na-aghọta otu akọrọ otu ndị China si eme awụghị otu ndị India si eme otu ndị si eme awụghị otu awụghị otu ndị Korea si eme otu ndị Korea si eme awụghị otu Britain si eme otu ndị Britain si eme awụghị otu ndị Rom si eme ndị ọbụla nwere omume nke ha so nye mgbe anyị na-ekwu omume omenala ndị Igbo bụ ka anyị mee ka ndị Igbo nke na-adịghị mma wepụ ya mee nke dị mma hazie ya ọ na-adị anyị na-eto na amamihe na-eto na akọ na uche na-eto na ihe akụkọ na-eto na ihe enwe enwe ọ ya omenala ndị Igbo ị na-aghọta ọzọkwa bụ agbara agbara bụ mmụọ ụrụ na-akpọ ndị ọcha ndị ọcha agbara ndị ọcha bụ nka ndị ọcha bụ nke ọzọ agbara bụ mmụọ niile dị iche iche na-eme mmụọ niile mmụọ niile dị iche iche na-eme ha niile bụ agbara eme ndị agbara ọya ọya bụ agbara agbara bụ mmụọ na onye pere efe ya anya kama eji eme ihe ike ekwu okwu agbara ụfọdụ sị ya ehi na-efe agbara ị na-eme ihe agbara nka nka mgba mana ha na ka ha na-anọkwa asị bekee bụ agbara bekee bụ agbara ị na-ahụ iberibe ndị Igbo ọzọ okwu alụsị enwe ọtụtụ okwu ndị mmadụ na-ekwu gbasara alụsị alụsị bụ ihe ndị oyibo na-akpọ understatement alụsị bụ ihe ndị igbo na-asọ nsọ gboo gboo gboo gboo gboo alụsị ihe alụsị pụtara bụ alụsị eme ndị sị na alụsị alụ kwụsị mana ekweghị m na da nke ukwe m na nke a onye a achọrọ m ka onye ọ na-eme nchọpụta ọfụma ma ị gechaa ihe m na-ekwu alụsị bụ ebe alụ si ndị dịka m sịkwa na ndị Igbo na-ehibe agbara ndị Igbo na-eme mmụọ ndị Igbo na-enwe okwu ebe ha na-eme mmụọ na ebe ha na-eme ihe dị iche iche enwere ndị oyibo ndị Igbo na-akpọ ịgasata alụsị na abịa n'ala Igbo na ụmụ ihe na-enyegasị iche iche bụ ihe akpụrụ akpụ na ihe ihe akpụrụ akpụ chi chi chi ndị ọzọ na ụmụ ihe ndị ọzọ ndị obodo bubatara n'obodo na-abụghị nke si ya n'ala Igbo ọ ya ihe na-enye nsogbu n'ala Igbo ị na-aghọta so ebe aha bụ alụsị si bịa oge ndị igbo bidoro febe chi febe gaa n'obodo ọzọ na-eburu ihe ndị ọzọ kpụrụ akpụ were na-abịa n'obodo na-efe ị na-aghọta so emegide na megide megide megide nsogbu dị n'ala nsogbu ma ọgba aghara adị so arụ na-emegasị n'obodo dị iche iche ihe mmiri taa nwaanyị si nwaanyị dị ime daa onye nwaanyị di ochi daa n'elu nkwụ dinta gaa n'ọhịa anụ anụ tagbuo ya ndị ndị ichie na ndị obodo sị na arụ emee na kedu ebe arụ a si were mee Em, atọwa ntọala atọwa ntọala chọpụta na ụfọdụ gara fee chi ha na-ekwesịghị ife ha gara buru ihe ha na-ekwesịghị iburu na-efe asị kedu ihe bụ ihe a garuo elee anya ọ bụrụ na ọ ihe akpụrụ akpụ ka ha na-efe na mgbe ndị igbo gara ihe dị ka Bini na obodo ndị ọzọ na-abụghị ala igbo gaa buru ihe niile abata mgbe a chọpụtaziri ihe ya ya asị na okay ọ ihe a ka ndị a na-eme arụ were na-eme anyị okay ndị a buru ihe a na-efe arụ na-eme anyị ndị ndị mmadụ na-etizi ee ebe a ka arụ a si arụ a na-eme ya ebe a ka o si akpọzi arụsị arụsị pụtara ebe arụ si kama na ọ pụtazi na ọbịa okwu a bịa ọ ya mere ahụ ndị Igbo hụzi ebe ihe ebe ihe akpụrụ akpụ nọ ha akpọ ya arụsị maka na ihe ndị ihe akpụrụ akpụ ndị ọzọ gara bute obodo ọzọ febe na-abụghị ihe ndị Igbo kwesịrị ime obuteweziri ndị Igbo arụ ọ bịa mezi bụrụzi okwu mara ndị Igbo ahụ ahụzi nga efe anyị Igbo nga akpụrụ ihe dome ya asịzi na ọ bụ arụsị ahụkwa okwu mmụọ makwa na iru mmụọ makwa na ihu agwụ asịzi na ọ bụ arụsị mba anaghị akpọ ya arụsị ihe a na-akpọ ya agbara agbara dị iche na arụsị arụsị na agbara abụghị ofu ihe mmụọ na-akpọ ya agbara mana arụsị bụ ihe akpụrụ akpụ ọ na-adị ka ị bịa n'ihu agwụ mmadụ na enwere ike hụ enwere ike hụ ofu ihe akpụrụ akpụ maka na mgbe omume mbụ foto adịghị ihe ndị be anyị na-eme bụ ịkpụ ihe so ọ na-abụ onye ichie nwụọ foto adịghị akpụọ ya akpụ mana mgbe ụfọdụ a na-ewere ya debe n'okwu mmụọ makwa n'okwu mmụọ obodo makwa n'ọgbakọ obodo na-echeta ha were na-akpọku ha ka ha na-ejere ije na be mmụọ ka ọ na-agara ya ọfụma so ndị mmadụ na-ahụzi ihe niile ha chee ma ọ wa a na-efe efe mba na-efe efe a na-akwanye ugwu na-eme dịka foto ụfọdụ n'ime unu nwere foto n'ọfịs nwe foto na yaadị nwe foto n'ebe dị iche iche ọ maka na foto abịaghị mere nna ha kpụrụzi ihe akpụrụ ị na-aghọta otu a ka ndị be anyị agasị gaa ga buru ihe akpụrụ akpụ ichie ndị obodo ọzọ ihe ka ndị bini makwa ndị yoruba makwa na obodo ndị ọzọ buru nna nna ha ha kpụrụ akpụ bịa na-efe iwe bịazie ndị ndị ndị ichie ala anyị sị ka ihe jiga na-efezi nna nna ọzọ ka ị dịka ụfọdụ n'ime unu na-akpọ sent gebre sent mak sent matiu sent batlomi na sent gịnị nwadị nwaghị ọrụ narị ọ ka nwoke ofu ihe a ihe a ka ndị mbụ mbụ a mere ga-akpọrọ ga buru ichie ndị ndị ọzọ kpụlụ n'obodo na-efe na-akpọ isi ala na-enye na-atara ya mmanya na-atụrụ ya na-atara ya nkwụ ndị ichie ewezi iwe arụ mewezie n'obodo a sị ka ihe meziri na a sị na ọ bụ eme ndị buru ihe akpụrụ akpụ ha na-ekwesịghị ife efe bịa akpọwazie ya ee mgbe ahụ ziri a sị na ebe a ka arụ a na-eme si na lekwa ebe arụ anyị si a na-atụzi ihe akpụrụ akpụ aka mgbe a chọpụtazi ihe mere sị lekwa ebe arụ a na-eme si akpọwazie ya arụsị ọ ya meji ebe ọbụla a hụzi ihe akpụrụ akpụ a sị gị na ọ wa arụsị nke a jikwu n'aka eme ndị sokwu na arụsị eme ndị na-eme ha ahụ ọfọ ha so na arụsị ebe m weliri ọfọ m elu na foto na Facebook eme ndị so na ihe awa arụsị na ihe awa arụsị onye ọbụla bụ onye Igbo na-asị na ọfọ ọwa arụsị

ị na-aghọta ọfọ dike ihe niile a ga-achọpụta ihe mere na ihe dị n'ọfọ ahụ ndị igbo ji aza ya bụ aha so onye anọzi na onye anọzi na-akọri na-akọ onye ọnụ ị nụ ihe na-anaghị aba o meghị n'ịkparịba onye ahụ na kọwa onye ọnụ mewe mkparịba onye ahụ kwuo okwu ọjọọ dị iche iche gaa ga mee nchọpụta ihe mere gị mmadụ ị nụ ihe na-anaghị aba ị ga mee nchọpụta onye igbo otu esi eme gaa gaa jụọ ajụjụ gaa ebe niile dị iche iche jụọ ajụjụ kwesịrị ịjụ ka ị mara ma ihe onye a na-ekwu ọ bụ eziokwu ọ bụ maka na a sị gị na onye kwuo ihe ya na onye a bụ nke a na onye a bụ nke ọzọ ịnụzi onye kwuru ya na ebebazi onye ọnụ kpawazi onye a kpawazi onye a mana anaghị m atụkwa ụjọ maka na ama m na onye dịrị m karịa niile ama m na ọ bụ ndị niile na-akparị ihe ka ha na-ama nkọri ka ha na-akọri ha mara ihe otu a nọ na eji asọ na m so gị eghe aga na m ụka gata ya ọfụma onye ọna eji onye ndị ọ na-ama m na ha ga-agwa gị arụna m house fellowship leader rụọ head of department rụọ house fellowship teacher rụọ house fellowship eh, Sunday school teacher rụọ minista na chọọchị rụọ head of department na chọọchị rụọ evangelism team leader na chọọchị rụọ ihe dị iche iche ndị ọ na-ama m ga-agwa gị na chọọchị dị iche iche aga na m katọlik aga na m anglikan aga na m pentikostal na ọdịdị na ụdị so ama m ihe mere ama m ihe m hụrụ na ihe meziri anụ ndị ichie ji kpọpụta m n'ọlụ a so ọ bụghị ịma fada ahụ nwata ma enye ya parish fada ahụ nwata bifo enye ya parish ị na-aghọta bifo gị ruo level m ruru n'ụka ị ma ihe ọ bụ na nnukwu ụka ahụ na nnukwu ụka ọkwa ha sị m ọkwa m ruru na chọọchị jụọ ndị ma m ese m ma ọ gịnị ị ga ha ga-agwa gị ị na-aghọta ihe m na-ekwu so ama ama m ihe m na-eme marakwa ihe na-eme m so so ọ ya bụ ihe m na-ekwu daalụnụ igbo bụ mmadụ nke onye chiri ya zere ya dịrị onye ọbụla mma ise